bagaw ye ka bila bɔnsɔn nataw ɲɛ an ka foli bɛ aw ye o la bi sɔgɔmada in na aw balimakɛ n'aw denkɛ n'a ka kalanden n'a dɔgɔnin dolo karamɔgɔ sanogo o de bɛna bi sɔgɔmada in na baro sarada ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma limanaw ni kanumantew yɔrɔ surun ni yɔrɔ jan an bolo bɛ an kɔ bɛɛ lajɛlen ye tuma bɛɛ lajɛlen na baara ninnu kɔnɔna na n'an ye fɛn fɔ n'an donna min na ka taa sɔrɔ a ma dabɔ kama barisa bunadamaden ne ko mɔgɔ ma ko bɛ ten mɔgɔw t'a ye cogo kelen dɔ b'a ye ko dɔ kɛla a la dɔ ma kɛ mɔgɔ si la lolo yɛrɛ de tɛ se kuma tɛ se ka fɔ ni a ma yɛlɛ dɔ sen kan tuma dɔw la k'a sababu kɛ ni fɔ kɛra ka se i jogo ma don min e b'a ye ko kan bɛ e ma ka taa sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn i m'a ye latigɛ bɛ nin cogo in de la ten ko o ko a n'a tuma lo ni tuma sera o bɛ kɛ bunadamaden e bɛ depi e fitinin e bɛ da ka jan i tɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma ka na k'i bɛ yɛlɛma ka na k'i bɛ se ka wuli ka sigi ka na k'i bɛ se ka taama ka na kɛ e bɛ se ka kuma fo ka na kɛ cɛbakɔrɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔninfinya ma dabɔ kelennaya kama n'i ye mɔgɔninfin farikolo lajɛ i b'a sɔrɔ fɛn caman de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka kɔnɔbara sɔn kɔnɔbara bɛ tila ka olu sɔn o la mandenkalu an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkulu jɛkulu ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ko o ko kɛ kelennako man ɲi foyi si la foyi tɛ yen ko ko kelenna ka ɲi min na n'i ye mɔgɔninfin jateminɛ fɛn caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu dɔ kelen mana mɔgɔ diɲɛ i b'a fiɲɛ ye a la wala an bɛ se ka jateminɛ kɛ kumaba wolonfila min ni o yɛrɛ bɛ dɔgɔkun tile wolonfila jate ni o yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ tɛ se ka seli fewu fo o yɔrɔ wolonfila ka nɔrɔ dugu ma e bɛ da la k'a fɔ ko siga fosi t'a la ko ni mɔgɔ min ko ne ye lolodɔn ko lolodɔn bɛ se ka mɔgɔw kɛ kafiri ye foyi tɛ diɲɛ na min tɛ se ka mɔgɔw kɛ kafiri ye a faamucogo jugu bolo mɛ a ko tɔgɔ kɔni ma dabɔ o kama a ma dabɔ o kama kɔntan ni e ye a jate mina mɔgɔ sɔgɔlɔn wolonfila min bɛ se dugukolo ma serituma na o jate fana bɛ taa bɛn ni lolo kumaba wolonfila de ye minnu bɛ baara la su ani tile wa e mɔgɔ si tɛ diɲɛ na ko o lolo kumaba wolonfila in dɔ ma e mara e mana bɔ diɲɛ fan o fan e mana bange tuma o tuma e mana kɛ mɔgɔ suguya o suguya ye en tant que wagati kɔni ka kɔrɔ ni buna adamaden ye en tant que tuma ka kɔrɔ ni buna adamaden ye ala fana ye fɛn bɛɛ marali se di adamaden ma fo tuma jagoya lo o lolo kumaba wolonfila nin dɔ b'e la o tuma fana marali bɛ ala yɛrɛ de bolo o kosɔn mɔgɔ ka kan k'i janto tuma na koyi e kana miiri dɔɔni foyi si la ko dolo tɛ min ni san cɛ fo ni e m'a dɔn mɛ dolo b'a ni san cɛ cogo di par exemple e mana kɛ dɔnni o dɔnni kɛbaga ye e bɛ k'a kɛ tuma dɔ de kɔnɔ e bɛ k'a kɛ wagati dɔ de kɔnɔ wa dolo yɛrɛ dun de ye wagati ye dolo yɛrɛ dun de ye tuma ye o kosɔn dɔnni fan o fan a gundota n'a bangeta e b'a kɛ ka bɛn lolo dɔ de ka mara ma o de ye lolo bila dɔnni tɔw sanfɛ ka tila k'a bila mɔgɔ caman hakili kɔfɛ o ɲɛ t'a la fewu k'a fɔ ko fɛn min ye dolo ye o kɔni bɛ kow kɛ dolo ka yamaruyaw kɔnɔ o bɛ ko kɛ dolo ka ɲɛtagaw la mɛ ka se ka dolo yɛrɛ don ba la k'a ɲini ka se ka bɔ o yɛrɛ la ka se ka kɛ fɛn ye o ɲɛ tɛ o la ko dolo bɛ se k'o le kɛ teliya la ka tɛmɛ fɛn caman kan e bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min ka bon kɔnɔ ɔ o tigi dun bɛ baara in ɲɛdɔn e dun ye lonan ye o bon kɔnɔ ɛseke n'e k'o tigi fara e yɛrɛ kan baara in na e ka baara tɛ teliya wa a bɛ n'a fɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ tuma dɔ la e yɛrɛ fɛ nin ye tuma duman dɔ le ye o tuma duman na ni n ka nin baara in kɛ a bɛ se ka degun wuli ka bɔ n kan wala a bɛ se ka hɛrɛ in sama ka se n ma ka t'a sɔrɔ o tuma min e ɲɛ b'a la dɛ o tuma nin ye dolo dɔ de ta ye ɔ n'e y'o dolo yɛrɛ fara e yɛrɛ kan e ka baara la o tuma na o e ka baara tɛ teliya o de b'a to mɔgɔw bɛ kabakoya dolo karamɔgɔ ka baaraw la kojugu k'a sababu kɛ u ka baaraw teliya ko ni u ka baaraw sabati ko ye teliya la fo mɔgɔw k'a dɔn de tuma ye min ye tuma ti lankolon ye ɔ o tuma na e bɛn'a sɔrɔ dolo wolonfila bɛ yen min mɔgɔninfin tɛ se ka seli fewu f'olu ka taamasiyɛn ka ye e la par exemple e yɔrɔ wolonfila de bɛ maga dugu ma o yɔrɔ wolonfila bɛɛ bilalen dugu ma sisan o bɛ sɔrɔ ka kuma ala fɛ se tigi ala fɛ o yɔrɔ wolonfila ye juman ye e b'e ten turu dugu ma ka e tɛgɛ fila la dugu ma o ye saba ye kinbere fila mana fara o kan duuru e senkɔnden kuturuba fila wala e sen tɛgɛ fan sen tɛgɛ fila olu fana bɛ la duguma ka sɔrɔ ka kuma ala fɛ k'e majigin ala ye ka t'a sɔrɔ o ye dolo belebeleba wolonfila de fana ka baara ye olu minnu fana majiginnen bɛ ala ye o cogo kelen na tuma bɛɛ lajɛlen na mɛ a kɔlɔsi tuma si n'i bɛ fɛ ka seli fɔ silamɛ diinɛ ka seli cogo la fo e ka nin yɔrɔ ninnu de bila duguma ɔ k'a sɔrɔ o de n'i y'olu jate i bɛ t'a sɔrɔ kunkolo ye a bɛ bɛn dolo min ka sigiyɔrɔ ma o tɔgɔ dɔnnen don dolokaramɔgɔw bolo kaban kinibolo bɛn min ma numanbolo bɛn min ma kinbere bɛna bɛn min ma senkɔnden kuturuba fila bɛ bɛn min ma olu dɔnnen don kaban mɛ o walawalali baro ka jan kosɛbɛ o tɛna kun yɔrɔnin kurunin na o kosɔn an bɛna tɛmɛ a kan mɛ ni ala ye don dɔ jira anw na don min na ni an sigira ka na baro tɔ kuma dolo ni min bɛ sigi min yɔrɔ min na min bɛ sigi yɔrɔ min na mɔgɔ farikolo fan minnu bɛ dolo kuma ni fɛngɛ kɛ ni dolo ye o bɛɛ lajɛlen bɛ walawala bon n'i ye mɔgɔninfin ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kɔnpozelen don ka bɔ fɛn caman na danfɛnw danfɛn ɲɛ wala dugukolo kan bunadamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ min ka so jɔ k'a ban ka fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ ka sɔrɔ ka na yɛlɛmɛ a kɔnɔ donc ala fana k'a kɛ ten le ala ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɛn o fɛn de bɛ bunadamaden mako bɛ s'a ma ji wo yiri wo eh, fɛn o fɛn nɛgɛ ni fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen de labɛnna fɔlɔ wala fɛn bɛɛ labɛnna ka kɔn nɛgɛ ɲɛ dugukolo kan bunadamaden jiginni kɔfɛ nɛgɛ sɔrɔla ka jigin livuru dɔw b'a fɔ ten par exemple ko nɛgɛ jigila c'est des millions années nɛgɛ eh, nɛgɛ jigira ka bɔ sanfɛ ala yɛrɛ fana b'o sɛbɛntiya ko ale ye nɛgɛ jigi ka bɔ sanfɛ a ka suratu hadidi kɔnɔ wala donc mɔgɔninfin sɔrɔla k'a ɲɛɲini daminɛ sisan balocogo nɔgɔyali ni fɛnw na donc a yela k'a fɔ tuma o tuma mana se ni mɔgɔ mako kan ka se fɛn min ma k'a ka ɲɛtaga siraw ɲini olu fɛnw bɛ jigin ka na mɛ est-ce que ala b'a fɔ aw ɲɛna a ye taa yan fɛ wa non aw yɛrɛ de b'a ɲini ka taa bɔ a kan o kosɔn nasara b'a fɔ ko a ka fɛn dɔ découvrir parce que tɛ couvrir mais il a découvrir fɛn dɔ tun datugulen don ale k'a dayɛlɛ a tun birilen don ale k'a kɔrɔta ka wuli donc bunadamaden bɛ ɲinini kɛ o cogo la donc o kosɔn mɔgɔ i bɛna don waati o waati la e kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn waati ɲuman ye e ka waati ɲuman ye jumɛn ye e ka waati juguman ye jumɛn ye paseke bɛɛ n'i ta lo o kosɔn mɔgɔw ka lɔgɔkun tɛ kelen ye k'a fɔ ka ta dimansi la ka taa bila samedi o le sɛmɛni ye non o ye foroba sɛmɛni de ye mɛ bɛɛ n'i ka sɛmɛni don ni e bangena ka bɛn tɛnɛ ma e ka sɛmɛni bɛ kuncɛ dimasi n'e bangena ka bɛn tarata ma e ka sɛmɛni bɛ kuncɛ lɛndi tɛnɛ n'e bangena ka bɛn araba ma e ka sɛmɛni bɛ kuncɛ tarata a bɛ o cogo la ka taa donc ni saraka fɔla e ɲɛna wala daga dɔ la ka d'e ma ko e y'a kɛ sɛmɛni kelen i b'a kɛ e de ka sɛmɛni na n'i y'a kɛ foroba sɛmɛni na o tɛ fiɲɛ ye par exemple k'u ka mɔgɔ ye dimasi ta dimasi filɛ nin ye fadenya tɛ ale ni lolo si cɛ lolo min bɛ dimasi mara la fadenya tɛ ale n'a si cɛ o kosɔn tuma caman na mɔgɔ n'i ye ko dɔw kɛ ka bɛn dimasi ma a bɛ bɛn a sen ma e yɛrɛ ka dɔgɔkun ye e bange wagati ye ka taa mɛ n'a nana fɔ ko dɔw yɛrɛ ka bangelon de y'olu ka oposisɔn ye olu yɛrɛ ka fadenya u ka sɛgɛn sababu sɔrɔ o bangelon na dun fo e de k'a ɲini k'a dɔn ne bangelon na o ni ne ka hɛrɛ de tun b'a kɔnɔ wala ne ka tɔɔrɔ de tun b'a kɔnɔ ɔ n'a ye ile ka tɔɔrɔ de bɛ bangelon na lon wɛrɛ de bɛ falen min bɛ se ka kɛ ka o degun wuli ka bɔ i kan mɛ o tɛ bangelon yɛlɛma dɛ non non non non k'a fɔ ko ne wolola tɛnɛn ma tɛnɛn man di n ye n bɛ yɛlɛma ka taa ka taa wolo tarata wala araba o dolo karamɔgɔ tɛ diɲɛ na min bɛ se k'o kɛ dolo yɛrɛ tɛ dɛ o dɔnnibaga si tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ min bangena dimasi k'o tigi yɛlɛma k'o wolo samedi ala banna o ma mɔgɔ n'a ta la o ko ala ye min di mɔgɔ ma lɔnni min di mɔgɔ ma o bɛ yen mɛ ala yɛrɛ dɔw bɛ yen olu marali bɛ ala yɛrɛ de bolo o ti di mɔgɔninfin ma ɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛna di mɔgɔ ma mɛ olu tuma ma se mɛ dɔw yɛrɛ de bɛ yen o marabaga ye ala ye n'e mago jɔra basi la sisan e bɛ taa dɔ ta de bɛ bɔ k'a don i la n'o ma sɔrɔ i bɛ sa sinɔn i tɛna yiri foyi sɔrɔ min bɛ se ka kɛ ka basi don i la yiri kɔni bɛ sɔrɔ min b'a remonte ni basi ka dɔgɔ k'a kɛ min bɛ se ka bana ni basi ye teliya teliya yɛrɛ la kosɛbɛ fari la mɛ k'a fɔ ko e bɛ yiri dɔ pa fɛn minnu bɛ basi porodi olu fanga dɔgɔyalen yiri bɛ se k'olu fanga don o bɛ basi porodi joona ɔ basi lawolo ka caya mɛ ni a tɛ yen fo ko ka dɔ le don fo i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta de bɔ ka don i la donc o de bɛ kɛ sinɔn kɔni e tɛna se k'o dilan ala ma sɔn o ma n'i ye dannifɛn dan ala de b'o falen e se t'o la e ka ala k'an ni sababu bɛn o kosɔn an bɛ donna san kura min na an bɛ k'a foroba jatew di mɛ mɔgɔ bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ e kelen ta e mako b'a la k'a lɔn ne kelen pe ɲinan san bɛ kɛ ne bolo bi di a kalo fɔlɔ bɛ kɛ di a kalo filanan bɛ kɛ di a kalo sabanan bɛ kɛ cogo jumɛn na fo ka taa bila san kalo tan ni fila dafa la e ka hɛrɛ min b'a kɔnɔ n'i ka tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ n'i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi tuma minnu na olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate k'a fɔ i ye k'a kɛ kasɛti ye k'a d'i ma wala e yɛrɛ bɛ e n'o kɛra tuma o tuma e ma ni kalo kura dɔ bɛ se i bɛ sigi k'a lamɛn k'i ka tɛmɛ cogo lɔn ɔ ko bɛɛ ye ala ka latigɛ ye an ko aw ma ala ka latigɛ ti bali mɛ a bɛ kunbɛn k'e kisi a kɔlɔlɔ ma tile ye ala ka latigɛ ye mɛ i bɛ gbata lɔ sango a kan'e sɔrɔ tere fariya kan'e sɔrɔ san ye ala ka latigɛ ye mɛ i bɛ don bon kɔnɔ sango sanji kan'e bugɔ nɛnɛ ye ala ka latigɛ ye mɛ i bɛ fani girinmanw ɲini ka don e yɛrɛ la sango i ka kisi a tɔɔrɔ ma funteni ye ala ka latigɛ ye mɛ i bɛ ventilatɛriw ni kilimatizɛriw dɔ ɲini k'a bila i yɛrɛ kɔrɔ sango e ka kisi a tɔɔrɔ ma wala don k'a fɔ ko ni e ka san sarakaw ni fɛnw bɔ i ti sa mɔgɔ m'o fɔ mɔgɔ ye mɛ kɔni a b'e kisi ka bɔ san kɔlɔlɔ ni san tɔɔrɔ caman ma wa a bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ sama ka se i ma e ma sigi ni min ye e ma sigi ni hɛrɛ min ye don ko bɛ o cogo de la ala ye tilanni kɛ mɛ sababuw bɛ yen minnu bɛ se k'a to ala bɛ sɔn ka ko wɛrɛ don i ka ko la min tun tɛna don a la k'a sabu kɛ i k'ala deli ye ni mɔgɔ min y'a ye ala ko kira yunusa ma dɔsari kɔnɔ ko n'a tun ma ne ala wele diɲɛ lon laban tun b'a sɔrɔ jɛgɛ kɔnɔ e b'a dɔn ko ala wele tɛ tulonkɛ ko ye o la ɲinan san 2019 min an bɛna don a kɔnɔ an bɛ taara n'a baro ye dɔɔnin dɔɔnin o la ɲinan san ko kɔrɔ le ka ɲi kosɛbɛ a ye segin kɔrɔlenw kan ka ko kɔrɔ ladinɛ k'o sinfonya kosɛbɛ ɔ don nataw la an bɛna o tɔ walawala ka taa an tun bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ a la mɛ tuma tɛmɛna ka ban an bɛna segin a kan don wɛrɛ k'a ɲɛfɔ a ye ka ɲa n'ala sɔnna ma